Hello guys, uh, my name is Secret Nyeka kapena kuti dzina langa ndine Secret Nyeka. I'm a professional graphic designer. Uh, ndifuna ndingokuonetserani mmene mungagwiritsire ntchito Photoshop. Ndikudziwa kuti anthu ambiri muli ndi chidwi mutaphunzira uh, kagwiritsidwe ntchito ka Photoshop kapena kuti kupanga design. So uh, ndinaganiza kuti ndi chabwino kuti ndikupatseni a ma lessons amenewawa mu chichewa kapena kuti chinyanja momveka bwino kuti ngakhale mutakhala kuti simunapite ku sukulu kuwerenga chizungu chimakuvutani kum- kuma nkovuta kwambiri mwinanso mmawerenga mmamvetsetsa komano kuti mwina mutsatire bwinobwino ma, ma tutorials a chizungu zimakhala mwina zikuvuta futi mwina s- pena ndi pena pakuperewera So ndinaganiza kuti ndipange ma tutorials amenewa mu chinyanja kapena kuti mu chichewa cholinga chokuti aliyense akhoza kukhala akhoza kukhala nako kuthekera kophunzira akhoza kukhala nako kuthekera kophunzira kutha kumapanga zinthu anthu akupanga ndalama kudzera mu photoshop anthu akupanga ndalama kudzera mu photoshop ngakhale ineyo I'm surviving chilichonse I'm using photoshop kupeza ndalama samalira kupanga zinthu zosiyanasiyana kugwiritsa ntchito photoshop so uh, tuna- ndingokuonetserani introduction yokha ya photoshop kuti kuti photoshop amaoneka bwanji nanga photoshop tingagwiritse ntchito bwanji muli ndi kuthekera kwakuti nanso mukhoza kukhalanso professional mu graphic designing mm? mukhoza kukhala nanso ndithu ndikuthekera kupanga zinthu zimenezi, kugwira ntchito zosiyanasiyana, kupanga ma poster, zinthu zosiyanasiyana mukhoza kupanga kugwiritsa ntchito chani, photoshop, kuchosa ma backgrounds, si wina aliyense mungamangofuna chilichonse mwina wina wake akupangireni no, mukhoza kukhala ndi photoshop mu computer mwanu, zinthu zina kumazipangira nokha, nde koma kwa anthu a serious amene ali ndi maganizo okuti no, ndikufuna kupanga ndalama, ndikufuna kupanga business, nde iyi ndi nthawi yanu yoti mukhoza kuphunzira photoshop kudzera mchichewa kapena kuti chinyanja, so. Please please please osaiwala kupanga subscribe osaiwala kupanga subscribe uh, channel chimene cholinga chokuti mukapanga subscribe uh, muzilandira ma notification nthawi ina iliyonse imene ndapanga post uh, tutorial ya- ya nyowani muzilandira uh, ma notification sonyeza kuti pabwera tutorial ina so mukapanga subscribe mupanga like mupanga comment eh, zimene zikufunikira kuti inu ndi ine tiyendere limodzi cholinga kuti muphunzire zambiri kudzera pa chani mu program imene ya photoshop mu chichewa eh? chinyanja chakwathu chiyankhulo chinyanja eh? chichewa so osadandaula ayi osadandaula muli mu channel choyenerera yoti muphunzire kupanga design so mosataya nthawi tatiyeni ndikuonetsereni kuti kuti photoshop amaoneka bwanji kapena kuti tingamugwiritse ntchito bwanji Aha, mukhale pompo osachoka koma osaiwala kupanga red button subscribe click the red button subscribe to the channel eh ndi zimene zikufunikira okay let's go okay guys okay guys le tiyeni tsopano tione kuti kodi photoshop amene tingamugwiritsa ntchito bwanji apapa ndatsegula photoshop wanga akumaoneka chonchi amene ndikugwiritsa ndi 2020 ameneyi CC 2020 latest amene ndikugwiritsa ntchito ineyo eh more advanced kusiyana ndi enawo komabe mukhozabe kugwiritsa ntchito photoshop wina aliyense sizikutengera kuti ine ndigwiritse ntchito photoshop wake uti so choyambirira ah, mmene mukuona awa aya ndi ma project enanso amene ndakhala ndikupanga akumabwera ndi ma backup kumatha kupanga ma settings ya so choyambirira apa panchionera kuti umapita pamene papang- palembedwa kuti create new create new imene ndikupanga create new project so tipanga click pamene papa itibweresera bar imene bar imene iyi yabwera chonchima uh, alemba kuti new apapa mukhoza kulemba dzina lina lililonse la chinthu chimene mukufuna mutani mupange mwachitsanzo ndikhoza kungolemba kuti poster uh, ukhoza olo kungolemba kuti poster apa pali size ya mapepala ya not mapepala or size ya chinthu chimene tifuna tipange okay uh, akuti pali mitundu yosiyanasiyana us us paper international paper f- photo web mobile app and designing filming and video so you you choose chimene iweyo ukufuna kupanga komanso size komanso pali ma size customize size amene kuti iweyo ukhoza kutani kupanga ma size ako so ineyo ndimasankha international paper imene ili A4 A4 ndithu ma size ake ndi amene wawa yeah so uh, chimene ndapanga chonchi mndu ntchito yayambika pamene papa chimene tikufuna chimene chasala papa ndikuona resolution yathu ili pabwanji ili pa three hundred ili pabwino okay tiye tipitirizeni tipanga okay tikapanga okay imeneyi ndi imene ndi interface yathu kuti photoshop cha tsopano tatsegula tifuna tiyambe kugwira ntchito amaoneka chonchi eh amaoneka chonchi uh, size yathu ija ya a4 ija nditi ndi imeneyi imene ikuonekera papa so uh, Tikachoka pamenepapa mmene mukuonera zonsezi zoti zimachita kumatha kuchotsa komanso kuzibwezeretsa zili ndi malo ake amene zimapezekera ndikuonetsani komano apa apa apa malo amenewawa awa tili ndi komanso tikabwera apa tikhoza kuona kuti pali zinthu zosiyanasiyana 3D graphic and web motion painting photography ndi zina ndi zina monga mmene alem zikuonekera pamenepamo Imeneyi ndi chani imene timaitcha kuti chani working space. Working space yathu imapezeka kumeneko kamene timapanga create kuchokera kumeneko. Ukuku ukhoza kupanga create yako monga iweyo ukufunira. Ukhoza kuilemba dzina lako mmene ukufunira. Ngati ineyo ndinaile ndinangoilemba apa kuti secret. Yeah, okay. So mukhoza kupanga yanu kapena mukhoza kugwiritsa ntchito amene aliko kale a default amene aliko kale kumenekoko ndi amene mukhoza kugwiritsa ntchito. Kaya mukupanga mufuna muzipanga video kugwiritsa ntchito photoshop mukhoza kupanga click motion kaya mukupanga ma 3D mukhoza kupanga click 3D ibweretsa ma settings olingana okhudzana ndi zimene mukutani mukufuna kuti mupange. Okay koma ineyo apapa tingosiya imene ili ya normal kale iyi ndi imene tikutani tigwiritse ntchito imene ili ya normal kale. imene tigwiritse ntchito. So, pamene pa ndatsegula, tiyeni tione bar ili m'mwambamu. Bar ili m'mwambamu, zinthu zonse zili apazi, kapena zimene zimapezeka umu, zimapezekanso m'zinthu ngati ziti, zimenezizi. Tikabwera bar ya apapayi, mupeza kuti kuli zinthu zambiri mbiri. Hmm, pamene alemba kuti window, mukabwera pa window, hmm, window, mubwera kupeza kumeneko kuli zinthu zambiri mbiri. Kaya mufuna brush, abwera apa. Kaya mufuna. Yaa kaya mufuna color colorso ibweraso apa nde zonsezi zimene zimapezeka apa zimachita kubwera mumachita kukazitenga kumenekoko ndikuzipanga line up ngati bar imene ili uku ya ma tools mukatsika mmusi mwenimweni umu mupeza kuti penapake alemba kuti tools nde mukapanga click pamenepapa ndekuti bar imene ikhoza kuchoka mm mukhozaso kupitaso pompa ndikupanga click bar imene ikhoza kutani ikhoza kubwera so izizi mmatha kuzipanga set penapaliponse pamene mukufuna kuti zikhale olo kuzichosa ngati simukuzigwiritsa ntchito pa nthawi imeneyo yeah so komanso ngati mwatsegula kale photoshop mukufunanso mupange create page ina eh mmatha kungobwera pompapa ndikuona kuti new pamene alemba kuti new mukapanganso click new ikubweretserani konkuja koyambirira kuja mupanga ma settings anu monga mmene mukufunira mupanga okay so ife poti tapanga kale okay sindipanganso okay ndingopanga cancel yeah ngati taika zithunzi tifuna tizisinthe quality Timabwera pamenepa pali zambiri zimene tikhoza kugwiritsa ntchito mm kuchipanga bright kuchiwalisa chithunzi chija kuti chiwale eh bwinobwino timagwiritsa ntchito zimen ma option ngati amenewa kaya mufuna chithunzi mu muchipange rotate chizungulire chisinthe mbali chiyang'ane mbali iyi chipange motani yeah zonsezo nzotheka zipangizo zake kapena mbali yake imene zimapezekera ndi ziti ndi zimenezi komanso size mm ya chinthu chimene mukupanga mwina page yanuyo mufuna musinthe size muone kuti zikukhala bwanji mmathanso kupanganso click pamenepa ndikusinthaso mmene mukufunira inuyo so pali zambiri aah bar iyi ndi ya ma layers mm chilichonse chimene tingachiike apapa chimadzaonetsera ukuku kumakhala ma layers osiyanasiyana ngati mukupanga zinthu zambiri project project yanuyo mukupanga zinthu zambiri zonsezo zipezeka kuti zikuonekera kuti? zikuonekera kumenekuku so yeah mukapanga chilichonse chimene mungaike apa chionekera uku ma layers amenewanso amatha kupezekera mukabwera apa mubwera chani peza ma layers mupanga New layer ibwera kumenekoko mukupanga zimene mukufunazo yeah so zinazi zinazina zimene mukuziona zidangudangu zambirimbiri zili pamenepazi tikhala tikufotokozerana tikhala tikuonetsana kufikizana inuyo mutadziwa kupanga design eh mutamvetsetsa kuti kodi photoshop ndi chani nkupanga design ndikupanga chinthu cholozeka anthu nkuchiyamikira ah tikabwera pa bar iyi ndikumenenso kuli ma tools kapena makasu mm makasu athu zikwanje zathu zili kumenekuku kapena zitini za mapenti eh zili kumenekuku zonse zili kumene kuku zimene tingazifune mm kufuna kudula ma background kuchosa ma background anthu ambiri amakuti eh kodi nanga background amachosa bwanji tili ndi ma tools osiyana siyana ochosera ma background zonse zimapezeka kuti zimapezeka kumene kuku so ndimafuna ndingokuonetserani kuti kodi ku photoshop kumaoneka bwanji eh the photoshop ndi ameneyi so chimene mungapange inuyo chinthu chofunika kwambiri choyambirira chimene mungapange Mungopanga google mukapita mukapanga google mupeza kuti mungosecha kuti nyes media nyes media mukafika pa nyes media ndi pamene mupeze kuti ma tutorials onse amene mungafune ma tutorials onse okhudzana ndi ma videos onse okhudzana ndi photoshop komanso ndi ma software ena muzapeza pamene popo ma updates ena alionse muzapeza pamene popo komanso live streaming on instagram ndikhala ndikuphunzitsanso live pa instagram Mukhala mukumafunsa mafunso pompo zimene zikuvutani kapena chimene mukufuna ndi chiti so osaiwala kupanga subscribe pa YouTube mupita pamene mupanga batani lofiira mupanga click batani limene lofiira mukapanga click batani limenelolo ndiye kuti inuyo muzilandira ma notification kapena kuti ma message ma email okudziwitsani kuti okay Nyes Media yatumiza chani video pa chani pa YouTube ndiye kuti inu mupita pa YouTube mukapanga check mukapeza ma video ena so tiyeni tipangeni zimenezi pa Facebook mukhoza mungosecha nyes media aah kaya ndi twitter mungosecha nyes media zonsezo muzitani muzipeza so tionanenso ndati chani tionanenso video imene ikubwerayi ndanena kuti osayiwala kupanga subscribe this channel. matutorial a Chichewa kaya muli ndi maganizo amene mukufuna kuti kodi tutorial yanji ndiuzeni tumizani email eh ndiuzeni tipanga zimenezozo muphunzira popanda chovuta guys stay safe uh, kuli corona eti osayendayenda ayi khala pakhomo kuziteteza kumakhala motalikirana zimene zikufunikira subscribe the channel nyes media goodbye